Ne tɔgɔ musa kɔnɛ u b'a fɔ ma ko ema musa kɔnɛ bi bɛ na an bɛ jɔ min na n ye munma bɛnkan n y'o o kɔɔritɛ lkale ye bugun bɔn kɔɔritɛ zona n b'o ze yanananga o fana bila an filasi hakilila min an se yan ɛɛ an ye siège de sɔrɔ an yɛrɛ tɔgɔ la buguni n'o ye bɛnkan siège ye n ye mɔgɔw wele kunu ka se ka na siège fan dɔn o ye kelen ye ka tila ka fɛn dɔ annonce kɛ u ye n'o ye bɛnkan président national yɛrɛ ka nali ye buguni rentrée politique ni siège inauguration n'o ye seyidu mamadu kulubali ye n ye mɔgɔw kun wele o de kama kunu hakilina min bɛ anw anw yɛrɛ la bi bi na jamanako la yann'an ka se transition yɛrɛ ma fɔlɔ jamanako la jamanadenw ka sɔn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamanadenw yɛrɛ ka sɔn fɔlɔ ka ɲɔgɔn kanu ka jamana kanu parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko jamana kanu bɛ n na n bɛ jamana kanu jamana kanu t'u si la u bɛ jɔyɔrɔ min na u bɛ jɔyɔrɔ de kanu na parce que an y'a ye jamana yɛrɛ kɔnɔ bi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ jɔyɔrɔba t'a kɔnɔ ka kɛ minisiri y'a kɔnɔ ka kɛ depitew y'a kɔnɔ ni i y'u bila n'u bɛ pɔsiw la waati min na u b'a fɔ ko jamana kanu b'u la i b'a ye u bɛ baara kɛ nka n'i ye min bɔ a la k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ka na kalo kelen kalo fila o tigilamɔgɔ kelen de bɛ wuli ka mankan ci daminɛ ko jamana tagabolo man ɲi ɛɛ transition ye fanga furancɛ fanga de ye ni fanga dɔ taala fanga min elila démocratiquement n'o bɔla yen waati kunkurun dɔ de bɛ di a kɛla sɔrɔdasi ye o a kɛla sivili ye o a kɛla mɔgɔ sugu sugu ye waati kunkurun dɔ de bɛ di o tigi ma o ka se ka transition kɛ jamanadenw bɛ bɛn a kan an bɛ se ka kalo six mois d'a ma n'o ye kalo wɔɔrɔ ni bɛn kɛl'a kan u bɛ se ka san kelen d'a ma ni bɛn kɛl'a kan a bɛ se ka se san fila ma ni bɛn kɛl'a kan a bɛ se ka se san saba ma fɛn bɛɛ ye sigikafɔ ni jɛkafɔ de ye bɔn min ye anw hakilina ye transition ko la bɛɛ kɔni b'a dɔn maliyɛn k'a fɔ k'i ye maliyɛn yɛrɛ kɔni lakika ye e ye maliyɛn ɲuman ye wa e ye maliyɛn tiɲɛtigi ye k'a fɔ jɔn ko ala ka di i ye bɛɛ b'a dɔn transition min bɛ yen bi u bɛ ka baara min kɛ politiki mɔgɔ m'a ɲɔgɔn kɛ u bɛ ka baara min kɛ bi politiki mɔgɔ m'a ɲɔgɔn kɛ u ka baara tagacogo ka ɲi jamana lakanani na ɔ jamana lakanani caman b'a fɔ ko lakana tɛ jamana kɔnɔ caman tɛ lakana tɛ jamana kɔnɔ o bɛ faamu o ye kuma donnen o tigiw da sinon fɔlɔfɔlɔ i tun b'a ye ko mali kanw bɛ attaquer mɔgɔ kɛmɛ sara mɔgɔ kɛmɛ fila sara surtout anw minnu bɛ buguni anw bɛ se k'a fɔ an bugunikadenw de salen cayala la parce que i ye kan fɛn fɛn atake mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ bugunikaden caman b'a kɔnɔ bugunika denmisɛnnin fɛn fɛn tala kɔsa na teninw na a caman ni tola eh, atake ninnu sen fɛ kan atake tɛ se ka kɛ gansan ni mɔgɔ dɔ de tɛ ka consigne dɔ di ni mɔgɔ dɔ de tɛ ka filiation dɔw di nka transition ni nalen an y'a ye kan atakeli kɔni dabilala pewu wa ka se ka rebelle ninnu caman faga jihadiste ninnu caman k'u ni tola la o kɛra transition de bolo sinon bi bi nin na lakana tagacogo ka ɲi nka a tɛ se ka bɔ politikimɔgɔw da parce que politikimɔgɔw dɛsɛla o n'olu dɛsɛla jamana yɛrɛ tagabolo la jamana tagacogo la o de nana an se nin bɛɛ kɔnɔ o de kama transition filɛ anw kɔni ka hakilina na transition tagacogo ka ɲi awa anw b'u soutenir an b'u suteni a ka di anw yɛrɛ ninnu ka waati dɔ de kɛ ka jamana nin bɔ dingɛ kɔnɔ sisan mali bɛ dingɛ kɔnɔ dɛ maliyɛn den kɔni bɛɛ kan k'a dɔn bi mali bɛ dingɛ min kɔnɔ nka mali tɛ dingɛ si kɔnɔ dɛ maliyɛn yɛrɛ ka dingɛ senni politikimɔgɔw ka dingɛ senni politikimɔgɔ ninnu de kɛlen don ka i ban maliyɛnya ma ka t'i yɛrɛ kɛ komi faransɛw fɛn fɛn bɛ ka fɔ politikimɔgɔ bolo bi kuma fɛn fɛn bɛ ka bɔ u da bi ni min tɛ minisiri kɔrɔ o ye depiteya kɛ ka tɛmɛ o ye mali pɔsuba dɔ okipe ka tɛmɛ ale y'o kɛ sisan sisan san manda bannen nin yɛrɛ kɔnɔ a dɔw ta ye ATT ka manda kɔnɔla ye olu yɛrɛ ma se ka min kɛ sisan olu bɛ transisɔn tɔgɔ tiɲɛna o de kama n'i ye dan anw ma transisɔn nin ka to yen u ka waati kɛ ka labɛn kɛ parce que transisɔn tun kan ka waati min kɛ baara la politigi mɔgɔ kelen ninnu y'o kɛ de k'u emmerder don o don doleyansi dɔ bɛ na da don o don doleyansi dɔ bɛ na da doleyansi min ma da mɔgɔ elilenw kɔnɔ euh, euh, kɔrɔ démocratiquement o euh, doleyansiw de nana da transition kɔrɔ politigi mɔgɔw fɛ ko pour que u ka se ka dɛsɛ u ka baara la n'u dɛsɛl'u ka baara la ka sɔrɔ k'u tɔgɔ tiɲɛ donc mali bɛ jɔ nin kan kan wa ni maliyɛn min kumana o ko ko an faso ni maliyɛn min kumana o ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ k'a sɔrɔ ale min bɛ ka ɲɔgɔn minɛ fɔ a da la o t'a kɔnɔ ani min b'a kɔnɔ o tɛ kelen mali filɛ o de dingɛ kɔnɔ sinon mali b'a lamini jamana bɛɛ ɲɛ nka anw bɛ mali ɲɛmɔgɔw sigilen yɛrɛ mankan mɛnna bi ko mali ye dɛsɛbagatɔ jamana ye ko mali ye fantan jamana ye mali tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ni maliyɛn y'a bɔ a da fɛ ko mali tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ o kɔrɔ de ko e yɛrɛ de tɛ se i ka du la e de tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ sinon jamana tɛ mali lamini bɛɛ fɛn min bɛ mali dugukolo jukɔrɔ nafolo la nafolomafɛn na k'a ɲɔgɔn bɛ jamana min kan mali dugukolo fan bɛɛ sanubɔ yɔrɔ min bɛ mali kɔnɔ bi mine min bɛ mali kɔnɔ bi a bɛ se mine tan ma o bɛ jamana min kɔnɔ pétrole bɛ jamana min kɔnɔ sanu b'a kɔnɔ jama b'a kɔnɔ ni i y'o jamana kɛ k'o ye garibu jamana ye k'o tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ pour que anw gulonnen ka to tubabuw la politikimɔgɔ dɔw ka nafani nɔfɛ parce que politi tubabuw b'u wele k'a f'u ye bon a bɛ nin mankan ci a ka transition na a bɛ transition lagosi a bɛ mɔgɔw labɔ u k'a fɔ k'an t'a fɛ a bɛ mɔgɔw labɔ olu k'a fɔ ko an t'a fɛ parce que transition ko ko olu bɛ fɛ ka jamana lakana cogo yɛlɛma k'a di irisiw ma anw ni irisiw bɛ jɛ la bi a bɛ san bi bɔ dɛ irisiw y'u se bɛɛ kɛ anw ye anw y'a ye anw ka mɔgɔw tun bɛ taa kalan na irisi jamana kan hali an ka dɔgɔtɔrɔ minnu formé la irisi jamana kan i bɛ taa sɔrɔ ani minnu formé la tubabu jamana tɔw kan n'u tɛ kelen an ka sɔrɔdasi minnu formé la irisi jamana kan o ni minnu fana formé la tubabu jamana tɔw kan tɛ kelen maliyɛn bɛ nin bɛɛ dɔn nka maliyɛn yɛrɛ de nana kɛ sa n bɛ ɲɛ waga tiɲɛ na n bɛ taa mɔgɔnin dɔw sara ten k'olu labɔ olu ka jamana ɲɛmɔgɔ lagosi transition nin filɛ ka min kɛ u ka san kelen kɔnɔ politikimɔgɔ tɛ yen min ye a ka manda bɛɛ kɛ k'a y'a ɲɔgɔn kɛ parce que lakana sira fɛ ka lakana lakana sabati bi bi in na bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ don nka u bɛ lagosi nkalon de kan u bɛ lagosi nkalon kan mun kama parce que jamana kanu t'u la bɛɛ mago b'i kelen pe ka nafani na ko n kelen pe ne de ka se k'a ɲa n somɔgɔw ma n ka se k'a ɲa n denw ma n ka n denw bila ka taa kɔfɛ kalanw na u mago tɛ jamana la bon tubabuw fana b'o de da o la parce que tubabuw b'a dɔn olu bɛ ka sanu min bɔ olu bɛ ka pétrole min bɔ n'a fɔra bi bi nin na ko ka lakana mɔgɔ wɛrɛ na irisiw ka na k'u ka na lakana nin kɛ fɛn min bɛ ka bɔ kidali mara la o ko bɛ ɲɛdɔn sinon anw ka jamana kɔnɔ mun kosɔn a bɛ fɔ ko jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen aw kana se yen a tɛ kun i la ka se yen kɔsa nin na mali minisiri fila taala kidali u ko k'u bɛ don sema ka kan kɔnɔ u ko k'u a minisiri fila tɛ don mun kama parce que fɛn min bɛ kan kɔnɔ n'u donna a bɛ ye nka n ko mali n ko politikimɔgɔw ɲɛ b'o la politikimɔgɔw ma kuma o la o nka politikimɔgɔw bɛ lagosili de kɛ la dɔrɔn ko transition man ɲi nka jamana minisiri kuturu ka wuli ka taa yɔrɔ dɔ la ko n bɛ don k'i tɛ se ka don yan fɛn dɔ de bɛ yen hali n'i ye jama ta k'a di maliyɛn ma a bɛ jamaw to a bolo ka tila k'i lagosi i tagalen kɔrɔ kɔ de k'a fɔ ko tiɲɛ na karisa a kun ka ɲi donc transition an b'u suteni bi an b'u suteni sini baara tagacogo ka ɲi minnu bɛ lagosili kɛ o kelen tɛ maliyɛnw ye maliyɛn n'i ye maliyɛn jɔ bi maliyɛn fanba de bɛ ka transition suteni minnu b'a fɔ dɔrɔn ko an t'a fɛ an t'a fɛ n'a mɔgɔ n'a bɔra min da dɔrɔn a lajɛ n'a ma minisiriya kɛ ka tɛmɛ a ye depiteya kɛ ka tɛmɛ walima a ye pɔsuba dɔ okipe ka tɛmɛ ni min nana sigi ka cɛkisɛya kan fɔ n'u y'a wele ka taa faransi tile fila n'o nana ka bɔ faransi o b'i da yɛlɛma o bɛ yɛlɛma jamana contre la walima o bɛ yɛlɛma jamana ɲɛmɔgɔw contre la donc e ka liberté d'expression de ye ka mɔgɔ wɛrɛ neni walima ka mɔgɔ wɛrɛ dɔgɔya o tuma liberté t'o tigi bolo jamana ɲɛmɔgɔ kuturu e bɛ t'i sigi k'o neni walima k'a dɔgɔya ka tila k'a fɔ ko liberté d'expression walima ka taa baga dɔ ma ten ka don a ka vie privée kɔnɔ k'a neni ko liberté d'expression et puis fana journaliste dɔw bɛ bɔ k'u b'o défend ko mɔgɔ tɛ se ka kuma mali la lamini jamana dɔ ta i ka taga yen i ka t'i sigi tele dɔ la walima arajo dɔ la k'i bɛ ɲɛmɔgɔ dɔ neni kɛ a bɛ jamana jɔn kan ni mali kelen tɛ donc an bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn ka sɔn a ma Assimi ni Choguel Kokalla Maïga u bɛ ka fɛn min kɛ jamana ko la jamana tagacogo ɲuman de ye nin ye Choguel ye kuma fɛn fɛn fɔ kɔfɛ Choguel y'a fɔ ni maliyɛnw kumakan de ye wa anw maliyɛnw fana anw bɛ Choguel de soutenir o la hali n'a sɔrɔ an n'a tɛ parti kelen na parce que min bɛ ka maliyɛn tromper bi ka maliyɛn yɛrɛ lafili bi ko n ni nin tɛ parti kelen na hali n'a ye ɲuman kɛ n ka ban a ka ɲuman na parce que maliyɛn bolo k'ale démocratie faamu or que maliyɛn bɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ démocratie la an bɛ Côte d'Ivoire ta exemple ta Côte d'Ivoire kan i b'i si bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire i tɛ mɔgɔ sigilen kan mɛn ko Alassane Ouattara bɛ tan Côte d'Ivoire ministre dɔ bɛ tan jamais i t'a mɛn i b'i si kɛ Sénégal i t'a mɛn mɔgɔ tɛ se k'i ban sanu na k'a binna ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ ko n'a ye ɲuman kɛ ko n ka ban a ka ɲuman na ko parce que ko ni ne y'a ka ɲuman fɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka tɔgɔ dɔ d'a ma walima o bɛ danbe dɔ d'a ma n'a ye ɲuman kɛ a y'a fɔ a ye karisa i filɛ ka nin min kɛ nin de ye ɲuman ye an b'i soutenir nin na hali n'a sɔrɔ an tɛ parti kelen na Choguel ni Assimi bɛ position min na bi jamana nin kan k'a t'u bolo u ka jamana nin ladilan ka jamana nin latilen ni ninnu ye jamana di politiki mɔgɔw ma a bɛ d'u ma don min na an bɛ san kelen san fila kɛ politiki mɔgɔw b'an sama k'an bila nin dingɛ kelen kɔnɔ parce que politiki kɛla mun ye bi ni min nana fanga dɔ sɔrɔ ko ko an ka minisiri pɔsiw tila an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ karisa an bɛ nin d'e ma e b'i da biri o la e fana bɛ e n'i ka mɔgɔw bɛ jɛ o la ye karisa an bɛ nin d'e ma e n'i ka mɔgɔw ka jɛ o la n'o kɛra jamana ko la jamana tɛ baga o donc nin de bɛ ka mali yɛrɛ mali lanɔgɔ parce que bɛɛ y'i kɛ kodɔnna ye olu mago bɛ mun na n ka se ka n ka villabaw jɔ n ka mobilibaw boli n denw ka taa tubabu jamanaw ka kalanw na n denw ka kobaw kɛ o de bɛ tɛ ka an sen nin dingɛ kɔnɔ wa n'i y'o tigɛ min na dɔrɔn mankan ka ca o sinon transition taacogo ka ɲi anw fɛ buguni yan anw bɛ transition soutenir n'i ye buguni tila buguni 80 pourcent bɛ ka transition soutenir mɔgɔ caman bɛ ka taa kuma journal ninnu ni telew la dɔw bɛ bɔ ten u tɛ foyi foyi dɔn ko parce que ko n bɛ se ka tubabukan fɔ u bɛ t'u sigi k'an bɛna débat kɛ n'i y'u ɲininka ko sikaso sikaso ye cercle jeli ye u t'a dɔn gawo cercle jeli don u t'a dɔn tombouctou mun de bɛ u t'a dɔn u ma deli ka se nin si la hali u bɛ bamakɔ quartier min na u ma deli ka u t'o dɔn e bɛ mun fɔ jamana kan parce que n'i tɛ jamana yɛrɛ dɔn e da man ka don jamana ko la jamana réalité e t'a dɔn i tɛ cercle si réalité dɔn i tɛ région si réalité dɔn e bɛ taa mun de fɔ jamana kan est ce que e kan ka kuma jamana ko la bon fɔ ninnu de ka jateminɛ a ka dɔn min kan ka kuma jamana ko la min man ka kuma i bɛ se ka tubabukan min fɔ dan n'i ka tubabukan i ka soda la ye nka n'i bɛ fɛ ka kuma jamana kan yaala jamana kɔnɔ fɔlɔ mali kɔnɔ i k'a dɔn réellement bugunikaw bɛ vie cogo di sikaso bɛ ka vie cogo di mopti bɛ vie cogo di gawo bɛ ka vie cogo di n'i y'olu bɛɛ dɔn ka dɔn fɛn min bɛ yen e de kan ka se ka dɔ fɔ jamana ko la nka ka taa fɔ ten ko n bɛ se ka kuma sinon u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka fɛn min fɔ nkalon don donc i bɛ kuma karisa parce que ne tɛ karisa fɛ i bɛ to ka taa i bɛ to k'a dɔgɔya ka taa fɛn dɔ minɛ mɔgɔw bolo ka dɔ dɔgɔya donc fɔ mali ka bɔ nin nin domaine de kɔnɔ parce que mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ye hali bɛɛ ma kɛ ala fɛ parce que fɔ transition ɲɛmɔgɔ fana k'o faamu hali ala o y'an min y'an bɛɛ dan a bɛ se ka fiɲɛ tigɛ an na sisan bɛɛ ma k'a fɛ kira min ka fisa ni y'a ka danfɛn bɛɛ ye bɛɛ ma kɛ kira fɛ kira yɛrɛ gɛnna ka bɔ a faso la de bɛɛ ma k'a fɛ donc fɔ ɲɛmɔgɔ kɔni fana n'i sɔn i kɛra ɲɛmɔgɔ i bɛ sɔn o de ma bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ e tɛ se ka fɛn kɛ fana min bɛ bɛɛ k'i fɛ nka i bɛ fɛn min kɛ don a k'i ni ala cɛ wa mɔgɔ ka bagabaga kana i bɔ a kan parce que ka popapokan dɔw fɔ arajow ni fɛnw na k'o b'i bɔ a kan ko n'i bɔ a kan u k'a bila u kun na u suteninen don u bɛ ka suteni maliyɛn 80 pourcent bɛ transition suteni minnu ko k'u t'u fɛ dɔrɔn o ye minnu tun bɛ minisiriyaw ni depiteyaw ni u ye pɔsubaw okipe sisan n'u bɔra a la parce que olu ko k'olu kana bɔ a la ko ka olu de kelen to a la olu ka taa kudayi o dun tɛ se ka kɛ bon fɛn min bɛ se ka mali bɔ nin bɛɛ kɔnɔ sisan ka jamana nin latilen o ye transition de ye fɔlɔ sinon ni maliyɛnw bɛ k'a fɔ k'an ka taa élection na politikimɔgɔw ko k'an ka taa élection na u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi hali ni ninnu ko sini sɔgɔma ko bon k'an labɛnna ko élection kan ka kɛ sini politikimɔgɔ kelen ninnu bɛ tila k'a fɔ ko bon k'an ma labɛn fɔlɔ a caman bɛ yen bi bi in na n'i ko k'u ka taa élection na u bɛ taa cogo di e tɛ se ka kuma maliyɛnw fɛ fɛn t'i bolo a jateminɛ dɔrɔn parti financement tigɛlen sisan u tɛ mankan ci la nin nka u kana financement di parti ma dɛ an kɔni bɛ min fɔ asimi ni choguel ye u filɛ position min na u kana financement di normalement parti ko yɛrɛ kan ka dan hakɛ dɔ la o anw ye démocratie ye états unis minnu na parti joli bɛ yen joli bɛ yen olu ka candidat i bɛ taa sɔrɔ candidat joli bɛ yen hali an filɛ ka faransi min faransi min kɔni ladege k'olu kɛ komi olu yɛrɛ bɛ ala place an bolo joli bɛ yen n'u ka candidat n'u nana u ka candidature sera présidentielle la joli de bɛ nin présenter donc nka mali ta parti min bɛ mali la bi bi in na n'a tɛna taa ba kelen na sa nka o mago bɛ mun na financement donc mali yɛrɛ ka kan ka fɛn dɔ lajɛ sa n'i bɛ fɛ ka parti politique dɔ bila en place u k'a f'i ye ko bon a caution ye 200 millions ye fɔlɔ pour que i ka parti politique kelen bila en place 200 millions i b'o da i b'o o sara wa i bɛ tila ka siège ta ka permanence eh, assurer ka tila ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wa financement kana di jamana nafolo de don jamana nafolo tɛ se ka ta ten k'a di dɔw ma ten ko n ye tɔnnin dɔ fara ɲɔgɔn kan n'o don muso tɔnw caman bɛ yen association caman bɛ yen mun kosɔn olu fana tɛ financer n'i y'a dɔn k'i tɛ se k'i ka parti politique financer bɔ a la n'o kɛra sisan mali parti bɛ taa da fila saba ma o la maliyɛnw bɛ u ka choix k'olu ni ɲɔgɔn cɛ wa candidature fana mana se présidentielle la yani ka taa se mɔgɔ bi saba mɔgɔ bi naani mɔgɔ bi duuru ma candidature mana se présidentielle mana se don u k'a fɔ ko pour que i ka kɛ candidat cent millions sara i b'o cent millions bɔ waati min na ka tila ka wari bɔ k'i bɛ taa campagne kɛ k'i bɛ mali bɛɛ boli e b'i sen bɔ a la o b'a o b'an kisi ko caman ma o b'an kisi ko caman ma donc ɛɛ nin ye anw hakilina de ye anw bɛ transition soutenir bi an b'u soutenir sini transition san tan ka fara kan sa o san tan san duuru ka k'a kan o san naani ka fara kan o anw kan t'o si ma anw bɛ transition soutenir nka anw fana tɛ fɛ a ka fɔ ko a ye élection kɛ sisan dɛ a ye élection kɛ ko parce que ka transition tɔ quatre mois ye a tɔ nin ye a élection bɛ kɛ cogo di aw yɛrɛ politisiyɛn minnu bɛ k'a fɔ aw bɛɛ sigilen don mankan ci de la aw sigiyɔrɔ si ma bɔ aw ma bouger ka taa yɔrɔ si aw bɛ se ka mun de kɛ donc yann'a ka jamanadenw nafitinɛ fu ka nkalon tigɛ yann'a ka jamanadenw nafitinɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'anw ye transition soutenir ka transition dɛmɛ transition k'a ka mandat nin kɛ ka taa s'a dan na ninnu bɛ baara ɲuman dilan o la k'o di Asimi ni Sogɛli bɛna jamana sama ka bila yɔrɔ min na aw bɛ tɛmɛ o kan aw minnu bɛ n'u kɔfɛ aw fana b'a ta u y'a bila yɔrɔ min na a b'a ta ka taa jamana ko bɛ kɛ ten de ni min ye hali ni min taara élection na k'a passéla tɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'o de dɛmɛ a ka se ka jamana sama ka bila niveau dɔ la donc minnu bɛ n'a kɔfɛ olu fana bɛ jamana ta ka taa bila yɔrɔ dɔ la nka n'anw y'a fɔ ko min passéla élection na walima min nana transition na anw b'i sen sama k'i lajigin n'anw y'a lajigin ka bila dingɛ min kɔnɔ yan'anw yɛrɛ ka b'o dingɛ kɔnɔ fɔlɔ de anw b'a dɔn ko eh, ko dɔ bɛ yen yan'e ka t'i kun nabɔ k'e bɛ tila ka jamana dilanni daminɛ o b'a sɔrɔ e ka mandat banna o a bɛ tila k'a fɔ k'e fana ma fɛn kɛ o parce que dɔ nin tun kan ka jamana bila niveau min na e ma sɔn a ka taa yen e ye jamana a sama k'a lasegin k'a lajigin dingɛ kɔnɔ k'a tɛ foyi la parce que a bɛ ten ɲɔgɔn nagosi don hali n'i bɛ ka ɲuman kɛ sinon ATT ye fɛn min kɛ Mali kɔnɔ sisan ka Mali fan si tɛ yen anw kɔni fɛ Buguni yan goudron fɛn fɛn dalen don Buguni ATT de y'a bɛɛ kɛ n hakili la fana a y'a ɲɔgɔn kɛ Mali fan bɛɛ fɛ ATT ye fɛn min kɛ Mali kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ farafinna jamana si ɲɛmɔgɔ si m'a kɛ nka o ma maliyɛnw bali k'a gɛn an y'o gɛn a bɛ taa don min na Senegal a n'a ka denbaya dɔrɔn de taara nka a bɛ kɔsegin don min na n ko diɲɛ bɛɛ y'a kunbɛn wa jamanakuntigi su ka ta fana ka yaala n'a ye kapitali kɔnɔ ka su ya bɛɛ la fɔlɔ yanni ka taa s'a su donni ma o kɛra ATT kelen de la nka an y'a gɛn o ma anw bali k'a gɛn donc kana fɔ ko n bɛ fɛn dɔ kɛ maliyɛn ye k'i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ i bɛ a lajɛ de ka fɛn kɛ i ni ala cɛ n'i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ mali la i b'a kɛ i ni ala de cɛ nka k'a fɔ ko n b'a kɛ maliyɛn kɔni k'a bɛ n tɔgɔ duman fɔ o de tɛ se ka kɛ parce que wari bɛ taa di dɔw ma olu k'e dɔgɔya wari bɛ taa di dɔw ma olu k'e neni a tɔ kɛra sa u b'u sigilen to jamana wɛrɛw ka réseaux sociaux kan dɔrɔn ka mɔgɔw neni donc fɛn minnu don jamana tɛ taa tan fo an ka sɔn ko dɔw bɛ yen k'o de dabila an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka se ka jamana nin na avancer an ka transition nin to yen o ninnu ka jamana nin na avancer fɔlɔ ninnu ka an bɔ nin dingɛ kɔnɔ n'a nana di politigi mɔgɔ min ma i bɛ se ka maloya k'a fɔ a ninnu ye ko dɔ kɛ sisan est-ce ni n ko ko n bɛ ninnu ka sira nin bila mɔgɔw jamanadenw tɛna muruti n kama anw fana kɔni bɛ buguni yan hakili la anw ye bɛnkan sigi buguni bi a ka d'an ye don nataw la bɛnkan nin ka buguni bɛɛ minɛ n'an ka hakilina dɔnna parce que tɔgɔ min bɛ anw ka tɔn nin na kaban n'o ye bɛnkan ye n'an bɛn ni adamadenw n'aw bɛnna diɲɛ ko o ko la o bɛ taa ɲɛ o an bɛ k'o de ɲini maliyɛnw fɛ bɛn kelen nin an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka mali lataga ɲɛ donc anw kɔni bɛ transition soutenu an b'u soutenu bi an b'u soutenu sini u tagabolo ka ɲi hakilina min b'anw na transition soutenu na o de ye nin ye Buguni City, la case qui s'émerge.
Qui s'émerge.